mmawa muno tonse timawerenga mariko chapter 9 kuyambira verse number 23 ndipo yesu ananena naye ngati mukhoza zinthu zonse zitheka ndi iye wakukhulupirira pomwepo atate wa mwana anafuula nanena ndikhulupirira thandizani kusakhulupirira kwanga ndipo pamene yesu anaona kuti khamu la anthu lili kuthamangira pamodzi anadzudzula mzimu woyipawo nanena ndi uwo mzimu wosalankhula ndi wogontha iwe ine ndikulamula iwe tuluka mwa iye ndipo usalowenso mwa iye ndipo pamene anafuula numng'ambitsa unatuluka ndipo mwana anakhala ngati wakufa kotero kuti ambiri ananena wamwalira koma yesu anagwira dzanja lake namnyamutsa ndipo anayimirira ndipo pamene iye analowa mnyumba ophunzira ake anamfunsa mseri kuti nanga bwanji sitinakhoza ife kuwutulutsa ndipo iye anati kwa iwo mtundu uwu sukhoza kutuluka ndi kanthu kena konse koma ndi kupemphera abwenzi nkhani yomwe ili apa yesu adali ku phiri ndi ophunzira aja amakonda kupita nawo kukapemphera koma pansi pa phiri padachitika nkhani ina kudadza munthu ndi mwana wake ogwidwa ndi chiwanda kudzapatsa ophunzirawa kuti atulutse chiwandachi koma adalephera yesu mmene amatsika ku phiri mwini wake wa mwanayi adathamanga nakumana naye ndi kunena kuti mphunzitsi ndadza naye kwa inu mwana wanga ali nawo mzimu wosalankhula ponse pamene umgwira umgwetsa ndipo achita thovu nakukuta mano nanyololoka ndipo ndinalankhula nawo ophunzira anu kuti autulutse koma sanakhonza machitachita a mzimu uwu mupeza ndi vuto la khunyu chimodzimodzi hmm. koma yesu zinamukhudza zimenezi adalankhula mawu amphamvu okhala ngati akukalipira mu vesi namba 19 ndipo iye anawayankha nanena m'bado wosakhulupirira inu ndidzakhala ndi inu kufikira liti ndidzakule ndidzakulekererani nthawi yanji mudze naye kwa ine ndifuna tiyambe kulingalira mawu amenewa pamene akuti yesu m'bado wosakhulupirira inu ndidzakhala ndi inu kufikira liti mmene nkhani iyi imachitika nkuti chili chaka chachiwiri yesu akuyenda ndi ophunzira ake zaka ziwiri zokha yesu akuuza ophunzira ake ndi anthu amene azungulira kuti ndi m'bado wosakhulupirira yesu adzakhala nawo kufikira liti ndikufuna ndikufunse m'bale mlongo wakhala moyo wakumpembedza mulungu nthawi yayitali bwanji ena inu munabatizidwa zaka 10 zadutsa ena inu chaka chino nchoyamba kapena nchachiwiri koma aliyense angodzifunsa payekha kuti kodi atakumana yesu maso ndi maso funso limeneli samufunsa kuti munthu wosakhulupirira iwe ndikhale nawe kufikira liti kapena mwina nkutheka zaka zimene mwakhala mu chikhristu moyo wakupemphera yesu simunayende naye zikhoza kumveka kuti mu zaka zonsezi yesu simunani- simunayende naye ndipo simukumudziwa ha komatu tsiku la lero mupange chiganizo chokhazikika kuti yesu ndikusankha inu tsopano kuyamba kuyenda nanu zitachitika zonsezi yesu akunena popeza m'bamboyi adamva kulankhula kwa yesu adafika podzichepsa kumuuza yesu kuti ngati mukhonza ngati mukhonza muthandize mwana wangayi mundichitire chifundo koma yesu adayankha ngati mukhoza zinthu zonse zitheka ndi iye wakukhulupirira nkhani ya chikhulupiriroyi yesu akuuza m'bado kuti m'bado wosakhulupirira inu akumuuzanso m'bado akumuuzanso m'baleyi m'bamboyi zinthu zonse zitheka ndi iye wakukhulupirira 12 koloko timapemphera kupempherera ana ena ambiri akudwala asima ena ufiti afiti akuwazunguza ku dziko lapansi matenda ndi ambiri ambiri mwapereka zopempherera zanu makolo matenda osiyanasiyana abale ndikufuna ndikudandaulireni chonde khulupirirani pamene ife tikupemphera tikuwerenga malemba kuyimba nyimbo m'nyumba zathu mukhulupirire inu mukhulupirire musalole kuti yesu afike pokufunsani kuti ngati ndikhonza takhulupirirani ndipo yesu akumasulani mmene tikutsetsereka ndi nkhaniyi akunena kuti mwanayi chimzimu chimene chimamugwira nchosalankhula chosakhulupirira chosamva mwinatu ena ambiri mawu a mulungu mudayamba kuwamva kalekale koma simukumva chimzimu chosamva kumamva ndithu kuti sabata la yehova ndili

kumamva ndithu chachikhumi bwenze koma osabweza chimzimu chosamva abale m'mawa uno tikulingalira pa maliko chapter 9 verse 23 mpaka 29 hmm. chimzimu chosalankhula kumakumana ndi munthu ndikumamva kuti tamulalikira ameneyi tamulangize koma nkumamva mkati mwako kuletsedwa kuti yayi usalankhule zimenezi chimzimu chosalankhula kumaona zolakwika zikuchitika koma satana kumakumanga pakamwa osalankhula chimzimu chosalankhula komatu ku mlaliki chapter 3 solomoni akunena pali nthawi yakulankhula ndi pali nthawi yakukhala chete poyenera kulankhula munthu lankhula poyenera kukhala chete ukhale chete ambiri moyo wa chikhristu ali ndi chimzimu chosalankhula ali ndi chimzimu chosamva ndi nthawi yabwino mu tsiku la lero pamene tikusala kudya ndi kupemphera kuti udzifunse mkati mwa moyo wako ndi yesu akuthandize tamvetserani mmene ndikupita kumapeto mu vesi namba 29 muchichewa adabisa mawu ena adangolemba kuti ndipo iye anati kwa iwo mtundu uwu mtundu wa mzimu wosamva ndi wosakhulupirirawo sukhonza kutuluka ndi kanthu kena konse palibenso kena kalikonse kamene kangatulutse mtunduwu osati madzi aja anthu ano amanena kuti madzi odzozedwa mm osati anointed water osati anointed oil osati kena kalikonse mm yesu akulankhula ndi mawu ake koma ndi kupemphera ndi mchingerezi adalemba kuti so he said to them this kind can come out by nothing but prayer and fasting akuti mtundu uwu ukhonza kutuluka ndi pemphero ndi kusala kudya ndimafuna abwenzi mmawa uno mu lingaliro lathu mugwire kwambiri mawu amenewa akuti mtundu uwu ukhonza kutuluka ndi pemphero ndi kusala kudya basi akunena izi ndi yesu palankhula zimenezi ndi pakamwa pa yesu si ineyo si iweyo m'bale koma ndi pakamwa pa yesu chotero monga mu wiki ino tikulingalira ganizo kuti musafooke musataye chiyembekezo ukhonza kuona m'bambo uyu mu nkhani iyi wakumana ndi ophunzira a yesu akanika kutulutsa chiwanda sakufooka sakutaya chiyembekezo akuthamanga kukumana na yesu akumuuza za vuto lake usafooke ndikudziwa wauzapo azibusa wosiyanasiyana za vuto lako ndikudziwa wauzapo akulu a mpingo za vuto lako ndikudziwa wauza anzako pemphera nawo mmene mwakambira zinthu zimmaguluwa ndipo zaka zadutsa musafooke musatope tsiku la lero mmene tikusala kudya ndi kupemphera tathamangani mukumane naye yesu mumuuze za vuto lanu mumuuze za vuto lanu ndipo yesu adzachita pakuti iyeyo yekhayo ndiye athandize moyo wanu musafooke musatope pa aheberi 6 verse 18 mpaka na 20 pali mawu awa kuti mwa zinthu ziwiri zosasinthika mmene mulungu sakhonza kunama tikakhala nacho chotichenjeza cholimba ife amene tidathawira kuchigwira chiyembekezo choikika pamaso pathu vesi namba 18 imeneyo akuti mwa zinthu ziwiri zosasinthika mmene mulungu sakhonza kunama hmm. mulungu sakhonza kunama yesu akunena kuti chiwanda ichi chikhonza kutuluka ndi pemphero ndi kusala kudya ukhulupirire amene sunayambe kusala kudya yamba mmawa uno nukhulupirire mulungu sakhonza kunama akuti zinthu zonse zitheka ndi iye okhulupirira mulungu sakhonza kunama khulupirirani popeza yesu akukondani vesi namba 20 akuti yesu mtsogoleri analowa mchipinda mkachisi wa kumwamba chifukwa cha ifeyo mukhulupirire ichi ndipo musachitaye popeza ichi ndi chiyembekezo chathu mwa khristu yesu ambuye adalitse tsiku lanu ambuye akuze chikhulupiriro chanu ola lina lililonse pezani mpata wakupemphera muli pa deski yanu mugwira ntchito pempherani mkati mwanu muli mminibasi pempherani mkati mwanu mukupalasa njinga pempherani mkati mwanu pena paliponse mungapezeke pempherani mkati mwanu pezani mpata wakugwada ndi kupemphera mu nthawi zimene titayike za mapemphero abwenzi vuto lingakule motani mulungu adzamva koma ife tiye tilankhule ngati bamboyu thandizani kusakhulupirira kwanga tisakayikire pakuti yesu akunena kuti ngati mukhonza zinthu zonse zitheka ndi wokhulupirira pamene mwasala kudya ndi kupemphera chonde abwenzi khulupirirani khulupirirani kanyimbo aka kazinda mutu mwanu kazinda mutu mwanu phunzitseni kudziwa inu walitsani njira zanga Mm, ambuye atilimbikitse atilimbikitse kuyenda na yesu ndi kumukhulupirira